Къулыкъу давай. Уи жэщ фӏыуэ гуащэпэж. Си пӏэ лъапэм укъыщихутэжакӏэ, ди етӏуанэ жэщыр къэсауэ аращи, укъызэрызгъэгугъа парт хъыбарыр къыхызодзэ. Хъункъэ? Упсэуащэрэт. Уэ, ди Хьэрхуэр хьэблэ къуажэм Хьэжумар жари тӏыгурывэ хъужауэ зы щӏалэ хьэрэмыжь гуэр дэст. Гъущӏыр егъэныщкӏури къыжьэдедзыж зыхужаӏэхэм ящыщу бригадир гуащӏэ дапщэ и ужь къимыхьами, Хьэжумар зыгъэлэжьэфын лӏы абыхэм къахэкӏатэкъым. Щыуэфӏым деж дыгъэ къыстепсэнкӏэ ӏэмал иӏэкъым, жиӏэрти, унэм къахущӏэкӏыртэкъым. Махуэр уфамэ, дунейр къызэӏыхьэнкӏэ хъунущ, сэ уэшх ткӏуэпс къыстеткӏуэныр ажал пэлъытэщ, жиӏэрти аргуэрыжьт. Дохутырым яшэрэ анализти фанализти жаӏэу къаувыхьмэ, и ӏэпщэ кӏуауэ щӏидзэрт. Мылицэ къраджэрэ ӏуэхур допросым нэсмэ, хэпсэлъыхьу зищӏт. Сытми жыпӏэнуракъэ, уэгъуи чыхуи зыгурымыӏуэрэ къубгъан здахьым нэхърэ нэхъ жыжьэ яхуэмыкӏуэурэ Хьэрэмыжь зыфӏаща Хьэжумар хъужыр илъэс щэщӏрэ тӏурэ ирикъуху пщӏантӏэм яфӏыдэсащ. Сэбэпыншэ дыдэуи дэсауэ жыпӏэ хъунукъым иужьрей илъэс зытхухым Хьэжумар пщӏантӏэм. Япэрауэ, и хьэрчэт лъэпкъ хэмылъу щхьэгъусэ ӏэхулъэху цӏыкӏу къыхуашащ. Етӏуанэрауэ, и хьэрчэт зэрыхэлъым хуабжьу шэч къытехьэгъуейуэ, сабий зыщыплӏ я пщӏантӏэм къыдэуващ. Пэщхъыныхъухэрэ нэхъурей защӏэу, ӏэпӏэщэ-лъэпӏащэхэрэ нэтӏэщӏэплъ хъужахэу, Кӏуэ аракъэ, псори Хьэжумар пыудахуэт. Хьэрэмыжь дыдэу я гугъэ щхьэкӏэ, и псэм щемыблэж дакъикъэ гуэрхэри къыхуихуэрт Хьэжумар. Зэрыщыт дыдэр жыпӏэнумэ, абы и щхьэхынэгъуэр зыхуэзэр махуэхэрат. Жэщкӏэ лэжьыгъэ хъарзынэ зэрыригъэкӏуэкӏыр кӏуэ пэтми нэхъ гузэвэх хъу демографием къигъэлъагъуэрт, хьэблэм я дежкӏи нэрылъагъут. Арауи къыщӏэкӏынт кӏэлъхозри, бэзэрри, хадэри, садри, ӏэщри, джэдкъазри зэтезыӏыгъэурэ унагъуэр зыпӏ и щхьэгъусэ цӏыкӏур Хьэжумар хуэарэзы къудейм къыщымынэу унэм щӏэсыр щӏыфӏэпсэкӏуэдыр. Абы имыщӏэмэ, хэтыт зыщӏэр-тӏэ Хьэжумарыжь мыгъуэм жэщкӏэрэ и фэм дэкӏыр зыхуэдизыр. Апхуэдэу зэманыр кӏуэурэ, истофрилэхь, Мо уэгум зыгуэр зэрисыр я фӏэщ ирихъуну а зыр щапхъэ хъарзынэти, мы сэ сщӏэж атеистыжь гупым я дежкӏэ. Пщэдджыжь гуэрым жьы дыдэу къэтэджщ, и ӏэщхьэлъащхьэр дрихьейщ, езым ещхьыжу зы хьэмфӏэнэшхуэ къищтэри, Хьэжумар хьэрэмыжьу плъагъур губгъуэм дэкӏащ. Къэхъуар ямыщӏэрэ я жьэр ущӏауэ хьэблэ псор къыкӏылъыплът абы. Стратегие. тактикэ и лъэныкъуэкӏэ хадэпщӏэ кампаниер зэрырагъэкӏуэкӏынур яубзыхурэ сажнэхэр ягъэбакъуэу хьэсэпэм деж щытт, социалистическэ гуащӏэдэкӏым и лӏыхъужь цӏэ лъапӏэр къыфӏащыным ӏэджэ щӏауэ щӏэхъуэпс бригадирымрэ ар лӏыхъужь хъуа нэужь бригадир къулыкъур къызылъагъэсыным щӏэнэцӏ учетчикымрэ. Мыр дэнэ, Хьэжумар, мыпхуэдэу жьыуэ? Мор нэмыс щӏыкӏэ къэпсэлъащ бригадирыр. Уэлэхьи, сыпщӏэну сыкъэкӏуамэ, сывгъэпщӏэнумэ, жиӏащ Хьэжумар, лӏитӏыр ауан къищӏрэ къимыщӏрэ зэхэгъэкӏыгъуейуэ къахупыгуфӏыкӏри. Ауэ сытми тфӏэфӏыжу удгъэпщӏэн, Хьэжумар. Хэдэ, си къуэшыжь, фӏэрыукӏэхэр хэдукӏа къудейщи, ӏыхьэхэм ящыщу узыхуей дыдэр къыхэх, къритыжащ жэуап бригадирым. Хьэжумар и фӏэщрэ къыдэгушыӏэрэ хузэхэмыгъэкӏыу учётчикым хуеплъэкӏыурэ. Зэрызэхэсхамкӏэ гъуэгубгъур къазэрылъымысыным псори хущӏокъу, зэрынэхъ пщӏэнейм къыхэкӏыу. Мис а нэхъ пщӏэней дыдэ гъуэгубгъур къыхызох-тӏэ сэ. Жиӏэри Хьэжумар къыхиха хьэсэпэм деж уващ. Ди Хьэжумар хьэрэмыжьу щытар хьэблэми къуажэми къахуэмыцӏыхужрэ шэджэгъуашхэ къудей къыхэмыкӏыу мапщӏэри мапщӏэ, иужь итхэм къахуэмылъагъужрэ зэрыпщӏэ маршынэ гуэр фӏэкӏа умыщӏэну и ӏыхьэр кӏуэцӏрекъутыкӏ. Къабзэу имыпщӏэу арагъэнщ, ахъумэ мыр апхуэдизу псоми ящхьэщыкӏыфын хуеякъым, жаӏэри кӏэмисэ щэху иужь ираутӏыпщхьати, уигу иримыхьынрэ пыплъхьэну зыри къахуэгъуэтакъым. Къабзагъэ и лъэныкъуэкӏи псоми щапхъэ яхуэпщӏ хъуну лажьэрт. Сытми, щӏэхуабжьэ мыхъумэ, ужьых лъэпкъ дамылъагъуу, зы тхьэмахуэ щӏигъун хуэдизкӏэ лэжьа нэужь, Алыхь, Алыхь, щӏалэ хъарзынэм ди делагъэкӏэ мыхъумыщӏафи етплъащ, Хьэрэмыжь цӏэри тедгъэӏукӏащ. Икӏэщӏыпӏэкӏэ гъэзэкӏуэжын хуейщ, жаӏэщ, Колхоз собранэ зэхуашэсри Хьэжумарыжьу плъагъум щытхъупсыр кърагъэжэхащ, нэхъ звенофӏ дыдэм и унафэщӏу и хахащ. Апхуэдэ гуэртэкъэ радио, телевидение, кӏэзет сытхэм къалъыхъуэр, къызэхуэжэсри зрамыгъэву лъэныкъуэ къамыгъанэу ягъэвууэ щӏадзащ. Звеновод пашэм и гуращэхэр, хьэмфӏанэр зи ӏэщэ командир, Хьэрхуэр хьэблэ къыщыунэхуа стахановец. Апхуэдэ псэемыблэжхэращ ди партым хыхьэну зыхуэфащэр. Махуэ къэс апхуэдэт, генеральнэ секретарым жиӏахэмрэ Хьэжумар хужаӏэхэмрэ зэхэзэрыхьыжауэ цӏыхум я тхьэкӏумэм ирагъэкӏтэкъым, я нэгуми щӏагъэкӏтэкъым. Телевизоркӏэ ягъэлъагъуурэ республикэ псом къыщацӏыхуат Хьэжумари жэщ гуащӏэдэкӏ хьэлэлым кърикӏуа пэщхъыныхъухэри а пэщхъыныхъухэр къэзылъхужа Масирэти. Компартым нэ къримыщэу къигъэнэнтӏэ апхуэдэлӏым? Е, дымыгъуэту къэдгъуэта, жаӏэщ, езыджапхъэм ираджэщ, зэрыщӏыпхъэм тету икӏи нэхъ ӏэкӏэщӏ-лъэкӏэщӏу ӏуэхур ягъэпсри, Хьэжумарыжьу щытар мы дуней псор зи плъапӏэ КПСС-м къыхэхутащ. Къыхэхутар ӏуэхут. Мис итӏанэщ гуащэпэж гъэщӏэгъуэн дыдэр къыщыхъуар. Щыхагъэхьа махуэр блэкӏщ, жэщ хъущ, нэху щыри, Хьэжумару плъагъум щыгъын нэхъыфӏу иӏэмкӏэ зыкъихуэпащ. Зыкъихуапэщ, игъащӏэкӏэ зыдэплъхьэ мыхъуну и джанэ зэпрыдзышхуэм хьэфэ щӏэуарэ бжьыгъэ зытӏущ телъу галстук мыщхъуфэ гуэр дилъхьэжри, къыщӏэлъэтауэ яхуэщӏэмыхуж жьындужьым ещхьу я пэш нэхъыфӏыӏуэм къыщӏэтӏысхьащ зи статусыр нэгъуэщӏ хъуа Хьэжумар. И натӏэзалэр нэхъри зэхуэкӏуэжауэ нэщхъыдзэщ. Хуей зэрыхъуу стӏолыщхьэм зэрытеуэнум хуэдэу и ӏэштӏымышхуэхэр зэтекъузащ, япэ къыщӏыхьэр зэпхрилыгъукӏыну зигъэхьэзыра хуэдэ и нэ пӏащитӏыр шынагъуэу къыщӏыхьэпӏэ бжэм тегъэпсащ. Дыгъуасэ гуфӏэгъуэшхуэ зэрылъа унагъуэм нобэ къэхъужар къахуэщӏэртэкъыми, гузэвэгъуэ щӏыӏэр ятелът. Бынхэр шынапэурэ адэм хукъуэплъти, къыӏужыжт, фызым дзыхь ищӏыххэтэкъым бжэм екӏуэлӏэну. Ауэ дзыхь умыщӏкӏэ зэфӏэкӏрэт? моуэ зы тӏэкӏу дигъэкӏри, республикэ псом цӏэрыӏуэ щыхъуа звеноводыр бгъэмэжалӏэ зэрымыхъунур зыщӏэ щхьэгъусэр зипэ-зипэкӏэ темылъ щымыӏэу жыхуаӏэм хуэдэ ӏэнэ хъурей цӏыкӏу иӏыгърэ щабэрыкӏуэ дыдэу бжэщхьэӏум ебэкъуащ. Ебэкъуар ӏуэхут. Нэхъ хьэщхьэрыӏуэ дыдэхэм ящыщу председателитху зэуэ теуӏуа хуэдэ Хьэжумарыжьыр стӏолыщхьэм баргъэ. И лӏым щхьэкӏэ прессэм щыжаӏа псор зи фӏэщыпэ хъуа. Езым и щӏыбагъ къыдэту зэзэмызэ телевизорым къызэрихуэр зигу ирихьыпа нысэщӏэ цӏыкӏур тхьэмыщкӏэ, зэуэ къаскӏэщ, ӏэнэм тет тепщэчхэр зэщӏэсысэри псори ӏэпыхуным иӏэжар тӏэкӏунитӏэщ. ӏэнэр ӏэпыхункӏэ зэрыхъунум нэхъ къызэригъэдзыхар къапщӏэу, коммунист идеехэр къызыпкърыхьа Хьэжумар партсобранэм щызэхиха псалъэр къэдгъэсэбэпынщ. тӏэкӏунитӏэ нэхъ лояльнэ хуэхъужщ Масирэтми, и положенэм нэхъ къригъэкӏуу урысыбзэкӏэ къэпсэлъащ. Адыгэр игъащӏэми дызыпэмылъэщ урыс лыр ди лы щабабзэмкӏэ зэхъуэкӏауэ. Ладнэ, давай! Сытми, езыри апхуэдэу щысу, къэхъуар къызыгурымыӏуэ и звено пашэм хэтхэри лажьэ-мылажьэ хуэдэурэ махуэ зыщыплӏ екӏуэкӏащ. Хьэжумарыжьыр зыщӏодэӏукӏри дэнэ, куэбжэмкӏэ маплъэри дэнэ, къуажэ унафэщӏхэм ящыщу зыри къыкъуэкӏтэкъым. Ахэри гупсысэм иукӏт, Уа къэхъужар сыту пӏэрэ ярэби! Зыгуэрхэр зэрымыщӏыпхъэу тщӏыуэ, жыдмыӏэпхъэ жытӏэу и жагъуэ тщӏауэ пӏэрэ? Апхуэдэ лъэпкъи къахуэгъуэтакъым. Гуфӏащэу сымаджэ щӏэхъуэжагъэнкӏэри мэхъу, жаӏэри зыкӏэщӏэупщӏыкӏахэти, апхуэдэ щхьэусыгъуи щыӏэтэкъым. Псори зыгуэр хъунт. Ауэ гъэм и гуащӏэгъуэ махуэхэм звено нэхъыфӏыр нэсу зэрымылажьэм социалистическэ гуащӏэдэкӏым и лӏыхъужь хъуным щӏэхъуэпс бригадирыр хуабжыу иригузавэрт. Уригузавэ щхьэкӏэ лӏот пщӏэнур. республикэ псом цӏэрыӏуэ щыхъуа звеноводышхуэм деж укӏуэу щхьэ умылажьэрэ жраӏэну зыри тегушхуэртэкъым. Ти звеновод цӏэрыӏуэмрэ къулыкъущӏэхэмрэ я ӏуэхур апхуэдэу зыхуэмычэмыфэ щытыкӏэм щихьэм, бгырыпхынэ ящӏхэр къызэмэщӏэкӏ и бгыр фӏыуэ щӏикъузэщ, и нэщхъыр нэхъри зэхиукӏэщ аби, и бэкъу къэб мыхъу дэлъ хуэдэ хуабжьу зигъэлъэбэкъуэхъурэ Хьэжумар махуэ етхуанэм правленэм ехащ. Председателым и закъуэт пэшым щӏэсри, мо зэхэуцэрэфа лӏышхуэр къыщыщӏыхьэм щтэӏэщтаблэ къэхъуащ. Абы и щытыкӏэм нэхъри игъэгушхуа Хьэжумар зы шэнт къищтэщ, жьантӏэмкӏэ дыхьэри, унафэ мыхъумэ, лъэӏу лъэпкъ зыхэмылъ макъкӏэ жиӏащ. Парторгыр уи гъусэну сыхуейт. Иджыпсту, иджыпсту къезгъэшэнкъэ? жиӏэри, гипноз гуащӏэм зэщӏиӏыгъэ фӏэкӏа умыщӏэну председателыр пӏащӏэ тхъытхъыу щӏэкӏащ. Щӏэх дыдэуи къигъэзэжащ парторгыр щӏыгъуу. Сэлам кърахыну зэрыхэтхэм гу лъимытагъэфэу Хьэжумар етӏысэхащ. Сыт ящӏэнт? Зи ӏэхэр шияуэ къэнаитӏри етӏысэхащ. Столыщхьэм телъ Казбек пашкӏэм зы кърех, пегъанэ, кууэ ирешэх, къызыжьдрегъэхужри Хьэжумарым жеӏэ. Догуэ, къысхувигугъэр сыт фэитӏу? Председателымрэ парторгымрэ зэплъыжащ. Сыт? Сыт пхудигугъэнур? Зыгуэр щыӏэнукъэ? Сыт щыбгъэӏэнур? Жиӏэри и нэхэр хъурей хъуауэ парторгыр къеплъащ, зэнзэныпсу къабзэ компартым хыхьэну зи дзыхь зрагъэза щӏынэ цӏэӏуцӏэшхуэм. Парторгым ар щыжиӏэм, зэрыщӏрагъэгъуэж плъэкӏэкӏэ хуеплъэкӏщ, председателым къыхуеплъэкӏыжщ, кӏакхъур гъуазэм тригъапсэ хуэдэ и нэхэр нэхъри зэв ищӏри лӏы зраукӏ жыхуаӏэ дыдэр ауи къыщымыхъуу жиӏащ. Догуэ-тӏэ, ауэ сытми сыкъэвгъэделэу партым сыхэвгъэхьауэ ара фэитӏум? Къулыкъу давай! Парторгымрэ председателымрэ я жьэр ущӏарэ дызыхэзмыха ауэ Тхьэм къыщӏигъэкӏ жыхуаӏэу бжэмкӏэ плъахэщ, ауэ Хьэжумар Дзэлыкъуэ хъупӏэм уи закъуэпцӏийуэ щыжыпӏэнкӏэ дзыхь щӏыгъуэджэ псалъэмакъыр ирикъутэкӏт. Ло, а фэ фызыхуейм сэри сызэрыхуейр къывгурымыӏуэу ара? Кӏэщӏу жыпӏэмэ, Гуащэпэж, мы дуней нэпцӏ цӏыкӏум апхуэмыдэ ӏэджи къыщохъу. Ауэ Хьэжумар и ӏуэхур адкӏэ зэрыхъуам ухуеймэ, сыхуейщ, жоӏэ-тӏэ. Уэлэхьи, ар шэщӏауэ жыпӏэжмэ, кӏыхь дыдэ хъункӏэри хъунумэ, Гуащэпэж. Сэри тӏэкӏу сешащ, уэри мес уи нэхэр пфӏызытохьэ. Апхуэдэу щыщыткӏэ, къэнар моуэ-щэ редакторхэм зэрафӏэфӏым ещхьу нэхъ зыщӏэкъуарэ кӏэщӏу ныбжесӏэжынщи, хъунукъэ? Афэрым! Нтӏэ арати, Хьэжумарыжьыр а жиӏам текӏуэдэн хуейуэ зэманыр щыта щхьэкӏэ, Алыхьым и нэфӏ къыпщихуэну мурад ищӏамэ, къыпщехуапэ, дызэримыгугъауэ ӏуэхур къыщӏедзым уэлэхьи. Мыпхуэдизу ягъэвууа лӏым цӏэ ӏей едгъэӏуэкӏыну дыхуежьэмэ, я фӏэщ дыхъункъым. ар дэнэ къэна и зэран псоми къыдэкӏынкӏэри хъунущ. Абы нэхърэ зэпыту укӏуэ жиӏар ди зэхуаку къыдэднэнщи, зы къулыкъу цӏыкӏу гуэркӏэ дыӏурыукӏэпщӏэнщ, жаӏэри зэгурыӏуащ председателымрэ парторгымрэ. Арщхьэкӏэ уӏэбэмэ къапщтэу къулыкъу хьэулей щыӏэ. Социалистическэ гуащӏэдэкӏым и лӏыхъужь цӏэ лъапӏэр къратыным щыгугъыу псэу бригадир хъарзынэр лажьи хъати имыӏэу трагъэкӏри, абы и пӏэм ирагъэувэм уэлэхьи, Хьэжумар хьэрэмыжьу плъагъур. Илъэс зытӏу нэхъ дэмыкӏыу парторг яфӏохъу. Парторг лэжьыгъэм ӏэбэлъабэр нэхъ кърамыгъэзэгъ хуэдэурэ щытти, абыкӏэ хуитыныгъэшхуэ къозыт председатель къулыкъур яфӏеубыд. Абы узыриӏэбэлъабэ хъуну зы ӏэмалрэ узыдэӏэбэ хъуну зы плӏанэпэрэ къимыгъанэу илъэс зыщыплӏкӏэ тета ӏулъхьэ зи мыхьэрэму хъуам я ӏумэтым яфӏипщхьа нэужь, удэкӏуеинумэ, удралъэфеинумэ къеблагъэ. Сытми дыгъужь нэщӏам и шхэкӏэу шхэурэ апхуэдэ гуэр къызэрытхуэкӏуэнур и псэм ищӏа хуэдэ, мылъку хьэрэм куэд дыдэ къиугъуеярэ Хьэжумарыжьу щытар хьэж барон хъуауэ,

къэб къитхъу дзэ хъужахэу къызэрыпачауэ Хьэжумар защӏэщи, лъэныкъуэ зырызкӏэ къыщыувауэ уэлэхьи къашхри къашхым, къашхри къашхым, къыздынашхысынур Алыхьым ещӏэ. Ебланэ классым къыщӏашу зэгуэр Хьэжумар къыхуашауэ щыта Масирэти, езым къыхуищэхуа дипломыр иӏыгърэ, къыхузэӏуиха клиникэ мис мы сэ иджыпсту сызыщӏэлъым и унафэщӏу мэлажьэ. Псори ирегъаджэ, Псори егъэӏущ, псори егъасэ, ауэ гайморитымрэ къысхуэгъэгъу Гуащэпэж, геморроимрэ зэрызэщхьэщыкӏыр сыт ямыщӏэми къыгурагъэӏуэфкъым. Щэху куэдыӏуэ къыпхузэӏусхащ сэ уэ Гуащэпэж. Ауэ сыт хуэдиз къызэӏузмыхами, Хьэжумаррэ абы я пэщхъыныхъухэмрэ къашхар зыхуэдизыр ныбжесӏэфынукъым. Япэрауэ, уэрэ сэрэ дызэрызгурыӏуам хуэдизкӏэ къыхэщт симыӏэу сыпсэужыну сыхуейщ. Етӏуанэрауэ, си ужь къинэхэм апхуэдэ жагъуэгъухэмкӏэ сахуэупсэфынукъым. Псалъэм къыдэкӏуэу жысӏэнщи, мы уэ ныбжесӏахэм я лъэужьыр а мылъкум и хъумапӏэм езыхулӏэну хуейхэм гугъу зрырамыгъэхь. Хьэжумарыр дэ къэдгупсыса персонажыцӏэ къудейуэ аращ. Прототипым фыхуейрэ фхузэфӏэкӏынкӏэ фыкъэзыгъэгугъэ лӏыгъэ фкъуэлъмэ, гъущӏ бжиблымрэ щхьэхъумэ лӏиблымрэ къызэвнэкӏыфынкӏэ фи гурэ фи щхьэрэ зэтелъмэ, Хьэжумар зыфӏэтщар щыпсэур тевэвыж хьэблэжьи, гъуэгу махуэ. Нытӏэ, партым хагъэхьам и хъыбарым апхуэдизу укъыщыщӏэдэӏуфакӏэ, пщэдей жэщ Тхьэм жиӏэрамэ, партым яхухэмыхьауэ щытам и хъыбарыр пхуэсӏуэтэжынщ Гуащэпэж. Щи, нэхулъэфӏ укъикӏ. Щӏалэ сабыр. Къеблэгъэж Гуащэпэж. Нытӏэ, къыхэздзэрэ етӏуанэ хъыбарыр? Хъунщ, си псэр зи ӏэмыщӏэ илъ. Моуэ нэхъ тыншу зегъэщӏи, ыхьы. Абы щыгъуэ зэрыжаӏэу щыта адыгэбзэ къабзэкӏэ жытӏэнщи, Аулэдин шафорт. Къыпежажьэурэ ӏэплӏэкъуэрагъкӏэ партым хашэу и сатырэхэм хагъэувэ гуащӏэрыпсэухэм яхиубыдэрт. Мы бжесӏэнум тӏэкӏуи сыпхутепсэлъыхьагъэххэу си гугъэжщ сэ Гуащэпэж, ауэ къыбгурымыӏуэпауэ къысщохъури, иджы нэхъ щыгъуазэ усщӏынщ. Пщӏэрэ, зи гугъу пхуэсщӏыну ӏуэхур къыщыхъуа зэманым компартым ревизие зыкъищӏыжыну мурад ищӏауэ щытащ. Ти Мэлгъажэ жыхуаӏэм ещхьу и партыӏуэм итыр щӏибжыкӏщ, зыхуэдизыр къищӏа нэужь ухэт, усыт жаӏэурэ зэхагъэжыжри, къулыкъущӏэрэ къулыкъущӏэплъу хэтым нэхърэ гуащӏэрыпсэууэ хэтыр куэдкӏэ нэхъ мащӏэу къыщӏэкӏащ. еӏым еӏыжыхэт, ди напэр токӏ. Адрыщӏкӏэ щыӏэ ди жагъуэгъужьхэм сыт къытхужаӏэн? Жаӏэщ, хьэӏусыпэ зратыр зэхуэсри, икӏэщӏыпӏэкӏэ гуащӏэрыпсэу нэхъыбэ партым хагъэхьэн хуейуэ къэралпсо унафэ къащтащ. Тхьэхужыӏэу жыпӏэнумэ, къэбубыду партым хэбгъэхьэн хуэдизу гуащӏэрыпсэу дыдэуи щыттэкъым Аулэдин. Къуажэм я председателу я пщы пэлъытэ Выпщэ Мухьэжид хъужым и шофёрт. Ауэ щыхъукӏэ, и псэр зыӏэщӏэлъыр арат. Абы и псэр зыӏэщӏэлъми, зэрыгурыӏуэгъуэти, цӏыхухэм къулыкъущӏафэ тӏэкӏу къраплът, езым тӏэкӏу урамэу зриплъыж хъуат. Адрейуэ гуащӏэрыпсэу псэукӏэтэкъым абы и псэукӏэри. Председателым и унагъуэр зыдэшхыхь шхалъэм Къыдэнахэрат абы и унагъуэри зыхигъэпсэукӏыр. Тхьэ зэрыпхуэсӏуэфынуращи, абы и шхалъэм къыдэна щыкъуей-фэкъуейхэм куэдкӏэ нэхъ къэуат ящӏэлът гуащӏэрыпсэухэм я шхыныгъуэ пажэхэм нэхърэ. Уа Гуащэпэж, дыкӏуэм дыкӏуурэ социологием тӏэкӏу дыхэбжьахъуэу щӏэддза си гугъэщ сэ. Апхуэдэ зэшыгъуэхэм ди уэршэрыр хуэтшэнкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Щи, икӏэщӏыпӏэкӏэ Аулэдин деж догъэзэж. Зи псэр Аулэдин и ӏэмыщӏэ къралъхьауэ чэтэныщхьэ маршынэ цӏыкӏумкӏэ къришэкӏ Мухьэжид щызыгуэудыгъуи щыгутехуэгъуей къэхъут жыпӏэмэ, а лӏы хьэлыншэшхуэм утелъэщӏыхьа пэлъытэу арат. Щыапхуэмыдэ абы къыхуихуэртэкъым, ауэ къулыкъущӏэ шофору щытынум къыхуалъхуа фӏэкӏа умыщӏэну Аулэдин псори ишэчт, сыт хуэдэ гукъанэри иригъэндрэхти, ӏым жимыӏэу и къалэныр игъэзащӏэрт. Мухьэжид район ӏэтащхьэхэм яӏурыукӏэпщӏэн хуей зэрыхъуу, напӏэзыпӏэм нигъэст. ӏулъхьэ тынкӏэ председатель гуэр къефӏэкӏарэ я шефыр ней-нейуэ къеплъамэ, абы къытригъэуа бампӏэр щытригъэуж хабзэ кафе щэху цӏыкӏум ишэрт, Къыщежьэжкӏэ, а кафем и унафэщӏ Хьэбз Куэпэчыр къригъэтӏысхьэрт, маршынэр псыхъуэ мэзым хихуэрт, Мухьэжьымрэ Хьэбз Куэпэчымрэ къызэхуигъанэрти, шофер губзыгъэ зэрихабзэу езым пӏалъэкӏэ лъэныкъуэ зригъэзт. Аратэкъэ-тӏэ шофер угъурлы жыхуаӏэр? Апхуэдэ гущӏэгъщӏэлъ щэхухэр къыбдэзыщӏэу зыбзыщӏыф шоферым уӏурыукӏапщӏэ зэпыту щытын зэрыхуейр Мухьэжид фӏыуэ къыгурыӏуэрт, зэрыбжесӏащи, ӏыхьэншэ зэримыщӏынми хэтт. Апхуэдэу екӏуэкӏым Мухьэжид хьэрэму ишхыр нэхъыбэ хъуху, шофорри нэхъ зыдигъашхэм, нэхъ фӏэлӏыкӏ хъуурэ, икӏэм-икӏэжым моуэ-щэ нэхъ ехьэжьауэ зыгуэр хуищӏэн хуейуэ къилъытэжащ. ӏуэхушхуэратэкъэ, абы нэхъ ехьэжьауэ зыгуэр хуищӏэным щхьэкӏэ уэ къохъулӏэну узыщыгугъ ехьэжьа гуэрым зыхэбгъэнын хуейт. Апхуэдэр Мухьэжид и щхьэм зэрыфӏихыфын мы дунейм теттэкъым. Мухьэжид ящыщт хуэпшияр сомищ фӏэкӏа мыхъуми, ар зи ӏэгум пхуигъэзэгъэфыну ӏулъхьэӏых къулыкъущӏэхэм. Апхуэдэм ӏэщӏыхьагъэххэ ехьэжьа гуэр къыӏэщӏэпхыжыфынт. Псом нэхърэ нэхъыфӏу ар зыщӏэжыр езы Мухьэжидти, жыпкӏи мылъкукӏи химылъафэу Аулэдин зэрыхуэупсэн ӏэмал къигупсысу щӏидзащ. Гупсысэм гупсысэурэ, хуэшей-шалӏэу жыхуаӏэм хуэдэу, и гур хуэжащ гуащӏэрыпсэу хуэныкъуэу жыхуаӏа КПСС-м. Мы ӏуэхур абы щыгъуэ къаӏэту щӏадза къудейуэ арат. Зэрызыхэсхамкӏэ, ЦК-м гуащӏэу щытепсэлъыхьакӏэщ, проценткӏэ зэпэбжмэ,

лӏыщхьэ къезышэкӏ шофёрыфӏ и хьэлу напӏэхэр игъалӏэри. Хьэуэ, хьэуэ, а нобэ къэс сызэрыпхуэупса щӏыкӏэхэр зыми щыщкъым, мыбы елъытауэ. Ин дыдэу сыныпхуэупсэну мурад щысщӏар иджыщ сэ, Аулэдин. Ар сыткӏэ, укъызэрысхуэупсэнур? дапхуэдизу зимыгъэукӏытэхми, щӏэмыупщӏэу хуэшэчакъым Аулэдин. Партым ухэзгъэхьэну мурад сщӏащ, КПСС-м. Ау, ар дауэ хъун, Мухьэжид, уэ узыхэт партым сэ? Сэ си закъуэкъым абы хэтыр, езы Ленин дыдэри хэтащ абы Аулэдин. Аракъэ-тӏэ сэ щӏыжысӏэр, Лениныр зыхэта, уэ узыхэт партым ӏэмал имыӏэу щыт сэ шофёр къызэрыгуэкӏ цӏыкӏур? Фӏы дыдэу ди ӏуэхум хэлъыр аращ дэ, Аулэдин. партымрэ народымрэ зыуэ дыщытщ, дыщытыни хуейщ. Губгъуэм фӏэлъ лозунгым къеджэ щӏыкӏэурэ жэуап итащ Мухьэжид. Уэлэхьэ, сымыщӏэ, зэрыжыпӏэщ. Хыхьэ жыпӏэмэ, жиӏэри руль зыӏыгъ шофёрым щӏигуэ зэрыхъун хуэдизкӏэ и щхьэр щӏигуащ. Уэ гъэхьэзырын хуейхэр гъэхьэзыр, Сэ унафэ хуэсщӏынщ а ди парторг хуэдэурэ щыт бжыхь дэжыпэм. ӏым къыхигъэкӏмэ, а и щхьэ псыгъуэр пызмычым тхьэр согъэпцӏ. Ей, мы гъащӏэри мы гъащӏэр. Мыбы укъызэрыщагъэгугъэ псор къыпхуащӏэжу щытамэ, сыту дахащи, ӏэфӏыщи хъунут, бетэмал. Ауэ дэкум хуэдэу дыкъыщагъапцӏэри дыкъыщагъапцӏэ. Мы дуней нэпцӏ, къысхуэгъэгъу зи нэжькӏэ къалъхуам. Уа, Гуащэпэж. А дуней пэж сыздэпшэнури апхуэдэу щытхьэмэ. Хъунщ, хъунщ, зумыгъэгусэ, дуней пэж щыжаӏэкӏэ абы пэж дыдэу нэхъ щызекӏуэу къыщӏэкӏынущ а пэжыр. А къомыр щӏыжысэращи, партымрэ Аулэдинрэ зэрыгъуэтыным къэнэжа щӏагъуэ щымыӏэу, бац! А мурад дахэр зыщӏа шефымрэ зи псэр къэгугъапэу щыс шофёрымрэ я зэхуакум зэрыжаӏэу джэду фӏыцӏэ дэжащ. Зэрыдэжа щӏыкӏэри, ныбжесӏэнкъэ ари Гуащэпэж, къедэӏуэ закъуэ. Сабырщӏэгъей. Хамэ лалыр ӏэфӏщ, щӏыжаӏэжа хьэл мыхъумыщӏэр зи лъым хэт Мухьэжид сэмэгумкӏэ хьэбз куэпэч къыщылъыхъуэныр нэрыгъ хуэхъуа щхьэкӏэ, ублэхъуэпсыкӏмэ гуэныхь къэпхьын хуэдизу езым и фыз Тосэ дэгъуэжьт. Тоси ищӏэжт зэрыдэгъуэжьыр. Зэрыдэгъуэжьри ищӏэжт, хьэрэмыгъэ тӏэкӏу сшхынщ жиӏэу игу къыпылъадэми къыщӏимыкӏуэтын щхьэусыгъуэхэри гъунэжу иӏэт. сымэгумкӏэ зэрыщыхъуакӏуэм хэзыщӏыкӏ мы дунейм темыту Мухьэжид къыщыхъуж щхьэкӏэ, Тосэ къылъагъэӏэсыжауэ псори ищӏэрт, илъ ищӏэжыным папщӏэ къызыхуэтыжыр икӏи щӏыпӏэтэкъым, икӏи зэмантэкъым, и гумрэ и псэмрэ дыхьэну зы щӏэсэгъу нэст. Ти жыжьи мыкӏуэу Тосэ дэгъуэшхуэм Мухьэжид и шэфур щӏалэ ӏэдэбыр кӏуэ пэтми нэхъ къызэпиплъыхь хъуащ. Зы махуэм нэхърэ къыкӏэлъыкӏуэм нэхъ екӏу хъууэ къыщыхъут абы Аулэдин. Апхуэдизу ӏэдэбу, укӏытэхыу зэрыщытым нэхъ дагъуэ къыхуигъуэтыфтэкъым Тосэ абы. Мыращ сэ жысӏэнур Гуащэпэж, абы теухуауэ. Сыт хуэдиз уи мыӏэдэбагъми? уэ нэхърэ нэхъ укӏытэх дунейм темытами, нэ къыпхурищу мурад быдэ къыпхуэзыщӏа бзылъхугъэм узэрыӏэщӏэкӏыфын ӏэмал щыӏэкъым. Ар зыгуэркӏэ изогъэщхь, гува-щӏэхами сэ уэ сызэрыпӏэщӏыхьэнум. Зэгуэр нахуэ мыхъуж щэху щыӏэ. Куэд дыди дэмыкӏыу наӏуэ къэхъуащ Тосэрэ Аулэдинрэ я ӏуэхур жыжьэфӏ зэрынэсар. Мухьэжид сабыр дыдэу и гугъа шофёрыр зэрысабырщӏэгъейр и нэкӏэ илъэгъуащ. А хьэдэгъуэдахэр къызэрыщыщӏу Мухьэжид занщӏэу хуеплъэкӏащ и адэшхуэ Цыджырбаш и къамэ фӏыцӏэжь блыным фӏэлъым. Зи адэшхуэр пелуану щымытарэ, пщы цӏэрыӏуэ гуэр ӏэщӏэукӏа нэужь, Къэбэрдейм къэмыӏэпхъуауэ адыгэм зыри къытхэткъым дэгуэщэпэж. Абыхэм зезыгъэукӏыну хьэзыр апхуэдиз пщи дэнэ къикӏрэт, истофрилэхь. Сытми, Цыджырбаш ящыщт апхуэдэу зыхужаӏэхэм, пэжи, пцӏыи. Нтӏэ, пщы зыукӏыфа адэшхуэ зиӏэ Мухьэжид апхуэдэ напэтехыр пхуишэчынт. Зэрыжысӏауэ, абы и къамэжьым хуеплъэкӏщ, апхуэдэ адэшхуэм и къуэрылъху къызэрылыбыфын хуэдизкӏэ къалыбжь, дэпкӏейщ, дэлъейщ, Кӏэщӏу жыпӏэмэ, зыӏурыдзэсыкӏри итӏанэ иджырей адыгэлӏхэм зэращӏым хуэдэу фӏыуэ зиутхыпщӏщ, тӏысщ, и бгъафэм ехуэбылӏэ партбилетым теӏэбэри мыпхуэдэу ӏуэхум егупсысыжащ. Япэрауэ, мо жылэр къызыхуенэцӏэкӏ Тосэ дэгъуэшхуэр сыхэлъадэу зыӏэщӏэзгъэкӏмэ, зэгуэр сыхущӏегъуэжынкъэ? Си фызым щӏасэлӏ тезыубыдащ жысӏэкӏэ хэт и фӏэщ схуэщӏын? Изгъэкӏыжынуми схуигъэкӏыжыну? Сыт хуэдиз цӏапӏагъи фызым ягъащӏэ, ди къэралыр абыхэм я телъхьэщ, ахэр хейуэ хегъэкӏ. Фыз хей ибгъэкӏыжауэ хэти зэрищӏэщи партым узыхигъэтыжынукъым. Партым укъызыхидзыжауэ уи къулыкъум утрагъэтыжынукъым. А къулыкъум утемытыжмэ, Тосэ дэгъуэшхуэр дэнэ къэна, зыкъызкӏэрызышытӏэ хьэбз куэпэчхэри къысхуеижынукъым. Мис апхуэдэу щӏэупщӏэӏухьыжым, щӏэупщӏэӏухьыжурэ, къэхъуагъэшхуэ щымыӏэ хуэдэ псори зыкӏэщӏиупщӏэжыну мурад ищӏащ Мухьэжид. Итӏани дзыхь щӏыгъуэджэт ар къозыщӏэфам махуэ къэс уи псэр ӏэщӏэлъу адэкӏи зыкъребгъэшэкӏыныр. Арати, шофёр псори зэхъуапсэу икӏи зэфыгъуэу щыта Ауладиныр къытепсыха лъагъуныгъэм и зэранкӏэ председатель маршынэм къыдагъэкӏри, къызэрырагъэжыхьым нэхърэ къызэрыралъэфэкӏыр нэхъыбэу зы маршынэ хьэдэжь гуэрым дагъэтӏысхьащ. Жагъуэгъу гъэгуфӏэ ӏэнатӏэ. Цӏыхухэр къыпщысхьынт. Партыжьыр дауэ щыт-тӏэ? жаӏэрэ къыщӏэнакӏэу, къыщыдыхьэшхэу махуэ къэс гараж фӏейм дыхьэн, дэтын хуейуэ къыхудэкӏат, къулыкъущӏэ ӏуфэлъафэр зи хъупӏэу иджыри къэс къекӏуэкӏа Аулэдин. Мыр иджыри къэс ныбжесӏа си гугъэкъым, Гуащэпэж. Аулэдин-тӏэ абы щыгъуэ лъакъуэ лъэныкъуэкӏэ партым хэувагъэххэт. Шефымрэ абырэ зэнэзэпсэу щыщытам щыгъуэти, зыӏэзыбжьэу псори зыфӏагъэкӏат. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, партым и кандидатт. Уэ партым ухэтакъыми, шэч хэмылъу пщӏэу къыщӏэкӏынкъым Гуащэпэж партым и кандидат жыхуаӏэу щытар. Ар парт нэс ухъунрэ умыхъунрэ ущагъэунэху илъэс пӏалъэрат апхуэдэу зэджэр. Зыгуэркӏэ ухэмыуэжу а илъэс пӏалъэр пхуехьэкӏрэ я упщӏэхэм жэуап пхуетмэ, ухагъэхьапэу щытащ. Епцӏыжакӏуэ. Упщӏэ нагъыщитӏым я зэхуаку дэсрэ гупсысэ щхьэгъэужэгъухэр и гум щызэблэкӏыу а илъэсыр ирихьэкӏащ Аулэдин. Сыхыхьэн, сыхэмыхьэн, сыхыхьэн, сыхэмыхьэн. Сытми, икӏэм-икӏэжым хэмыхьэныр тригъэкӏуащ. Ауэрэ пӏалъэр къосри, парторгым гуфӏэжу Аулэдин зыкъыхуегъазэ. Нытӏэ, Аулэдин, уи насыпыр нэхуапӏэ дыдэ щыхъунур мы щэбэт дызыхуэкӏуэращи, зыхуэгъэхьэзыр. Кандидат пӏалъэр мыбзаджэу ипхащ. Сыщогугъ зэдэарэзыуэ ухагъэхьэну. Сэ партым сыхыхьэнукъым. Ӏэдэбу Аулэдин парторгым и нэгум къиплъэурэ жиӏащ. Парторгым япэщӏыкӏэ къыщыхъуащ Аулэдин гушыӏауэ, арщхьэкӏэ дэнэт, и фӏэщыпст. Парторгым партбюро зэхуишэсщ, Аулэдиныр я пащхьэ иригъэувэри, псоми зэпеуэу къыжраӏащ апхуэдэкӏэ угушыӏэ зэрымыхъунур. Уи ӏэли, уи уди, зытригъэхьахэкъым. Партсобранэ зэхуашэсщ, я пащхьэ кърагъэувэщ, ягъэшынэну хуежьэхэри хъуакъым, къелъэӏухэу щӏадзэри къикӏаӏакъым. Губжьым зэщӏищта партсобранэм зыжьэу кӏэлъадзащ клубым къыщӏахужа Аулэдин. Епцӏыжакӏуэ! Иджыри къэс къэхъуауэ ямыщӏэж хьэдэгъуэдахэр къуажэм дэз хъуат, районым нэсат, къэзэуэтышхуэ къикӏынкӏэ хъунути, ӏыхьлы ӏэулэдхэри ирагъэлъэӏуу щӏадзащ КПСС-м и бжэ къыхузыӏуахам яхущӏэмыхьэ щӏалэм. Арщхьэкӏэ ухуейми тедзи зэгуэуд. Хъунщ, яхужегъэӏакъым. Къуажэдэсу хъуам щӏалэ ӏэдэб дыдэу, цӏыху щабэ дыдэу къалъытэу щыта Аулэдин. Щымыхъужыххэм мылицэкӏэ райкомым яшэ, уэлэхьи, Аулэдин цӏыкӏуу плъагъур. Райкомым я унафэщӏыр мыбы къызэрагъакӏуэрэ куэд щӏатэкъыми, псори къыщышынэу зэрыщигъэтыну щӏыкӏэхэм теухуауэ инструктаж гуащӏэ ящӏагъафэт. И нэщхъыр зыхэмыкӏт, къыщопсалъэкӏэ уи нэгум къиплъэртэкъым, кнопкэ гуэр трикъузэу ӏэпхлъэпх узыщӏынухэр къыщӏэлъэдэн фӏэкӏа умыщӏэу, щӏэгъэщхъуарэ и псалъэ дэтхэнэми укъызыпиупщӏу псалъэрт. Ауэ абыи къыхуэгъэшынакъым Аулэдиныр. Итӏанэ апхуэдизу зыкъэзыгъэпщауэ щыса партбоссыр банэ зыхэуа хулъэм ещхьу пщэхри, абыи лъаӏуэу щӏидзащ. Хьэтыр гуэр уиӏэмэ, щӏалэ, республикэм дыхыумыгъаӏуэу уэри уи бынхэми игъащӏэкӏэ бжьыгъэу фтелъын цӏэ ӏей зытумыгъэӏукӏыу мы ди партым къыхыхьэ, ухущӏедгъэгъуэжынкъым. Хъунщ, сыхыхьэнщ, жиӏащ зыкъомкӏэ къэщэба Аулэдин. Ауэ, жиӏэри къыщӏигъуащ нэхъ хэкъузауэ, абы сыхыхьэн япэ сэри зыгуэрхэмкӏэ сынывэупщӏыну сыхуейщ фэищым. Уэ, ди къуажэ парторгым, ди къуажэ председателым. Къысхуебгъэшэфыну ахэр. Къезгъэшагъэххэу щыӏэщ тӏури. Арати, Аулэдин зыхуей лӏитӏыр къигъэтӏысщ, езыр жьантӏэм къыдэтӏысхьэжри, партбоссым жиӏащ. Мис, узыхуея псори дыщысщ. ӏуэхур зэрыригъэкӏуэкӏ щӏыкӏэхэмкӏэ зэрызыхуэрэзыжыр къапщӏэу яхоплъэ, тӏэкӏу зегъэпсчэуӏури Аулэдин моуэ жеӏэ итӏанэ. Щыми сыныволъэӏу мы упщӏэм жэуап къефтыну. Партым хэтыр къэралым едыгъуэ хъуну? Къадыгъуахэр яӏыгъыу къаубыда хуэдэ щхъурт жиӏэу къулыкъущӏищри зэплъыжащ. Партбоссыр занщӏэу егупсысащ, А сыкъыздикӏам зыхэсщӏыхьахэм мыр зыгуэркӏэ щыгъуазэмэ, зэрыжаӏэу сыкъэсыжащ. Къуажэ парторгыр къаскӏэри, мы псалъэхэр и щхьэм ирижащ. Сэ скъуэлъ мыгъуэхэр сэ сощӏэж, абыхэм ящыщ гуэр уэ къыздэпщӏэмэ, итӏанэ къэсыжа жыхуаӏэр сэращи. Мухьэжид тхьэмыщкӏэжьым зызэригъэпщхьэри, и гъащӏэм зи цӏэ фӏыкӏэ жимыӏа къытщхьэщытым, игукӏэ елъэӏуащ. Ялыхь, ялыхь, гущӏэгъу къысхуэщӏ. Мыбы сэ къыздищӏэхэм я зы ӏыхьэ цӏыкӏу сэтей къищӏмэ, тутнакъэщым я нэхъ ӏейр си ӏэрылъхьэщ. Нтӏэ арати, апхуэдэ гупсысэхэр гукӏэ зэзыгъэзахуэ къулыкъущӏэшхуищыр зэплъыжщ. Уаумысри уагъэтӏысри зэхуэдэщ, жыхуаӏэ псалъэжьыр ягу къагъэкӏыжри, зыжьэу къажьэдэлъэлъащ. Партым ухэту удыгъуэныр хьэдэгъуэдахэщ. Хьэдэгъуэдахэмэ, Фи жагъуэ фымыщӏ, уэлэхьи а фи партымрэ сэрэ дызэмызэгъыну итӏанэ, си къуэшыжьхэ. Ар дауэ къызы, къызэрыбгурыӏуэнур? щӏэупщӏащ зигу къызэрыгъуэтыжу хуежьа партбоссыр. Сэ фи нэмыс нэхъ лъагэ ухъуи, зи пэ зыхуэлъэщӏыж щӏагъуэ яхэмыту бынибл сиӏэщ. А быниблыр иризгъэшхэну, ирисхуэпэну, ирырезгъэджэну фэ къызэфтыр зыхуэдизыр фощӏэж. Ахэр сымыгъалӏэу къэралым хуэспӏыным щхьэкӏэ сыт сщӏэн? Уэлэхьи, ди кӏэлхъоз дыщэм тӏэкӏуи содыгъуэм, дяпэкӏи семыдыгъуэу мыхъуну. Апхуэдэу щыщыткӏэ, партым и напэ къабзэр сымыуфӏеймэ, лъэныкъуитӏым ди дежкӏи нэхъыфӏу пӏэрэ жызоӏэ? Сщӏэркъым. Фегупсыс, аращ фэ къулыкъушхуэ щӏывиӏэр, лэжьапщӏэшхуи къыщӏыватыр. Зэрыжыпӏэмкӏэ, ди партым укъыхыхьэну ухуэмейуэ аращ уэ сэ слъагъур, жиӏэри и ролым ихьэжу хуежьа район партбоссым и ӏэштӏымыр лъагэу иӏэтащ. ӏэштӏым шынагъуэр ӏэтауэ хьэуам хэтыхункӏэ Аулэдин жэуап иритащ абы. Вжесӏаи, Уэллэхьи, сыгуфӏэжу сыныхыхьэнмэ, ауэ фэ щыми фи ӏэ щӏэвдзыжарэ щхьэж и мыхъурыр и унэцӏэм деж тегъэуэжауэ мыпхуэдэ справкӏэ къызэфт. Нобэ минрэ щибгъурэ хыщӏрэ тӏу гъэм июлым и тхум щыщӏэдзауэ Лъэкъыцокъуэ Аулэдин хуит дощӏ игу къыпылъэдэхункӏэ колхозым едыгъуэнуи ди компарт дыщэм и члену щытынуи. Адэкӏэ Аулэдин къипсэлъахэр къыщӏэщ имыӏэу щӏихъумащ, хьэуам хэзэшыхьа и ӏэштӏымымкӏэ баргъэ жиӏэу стӏолыщхьэм теуа партбосым и макъым. Щӏэкӏ! Мис ар и щӏыкӏэу КПСС-р хэнауэ щытащ, пщӏэншэрылажьэ жыхуаӏэм ещхьу махуэ псом губгъуэм ита нэужь, укӏытапэурэ кӏэлъхозым къыфӏидыгъу тӏэкӏумкӏэ зи быниблыр къэралым хуэзыпӏа лэжьакӏуэ, икӏи и дыгъуакӏуэ псэемыблэж Лъакъыцокъуэ Аулэдин. Нэхулъэфӏ дыкъикӏ Гуащэпэж.